Yeah. Eh, now I want to call my name so that you know where it is coming from. Hello, Nze. Yeah, Nze ala, good evening, sir. Yes, Nze, biko ewela iwe anọ m na ala m zụrụ ezinụlọ unu n'aka. Ee. Eh. Yeah, ezigbo nsogbu nọ. mba wụdị maka ndị nyụga nshị n'ala nga ka m kwe na-akpọ ee nze biko ị ma na akwụchala m gị ụgwọ ala a m kwụchara gị ụgwọ nwanne gị nwoke abịa sị m na ala akwa ala mpa unu m ewerekwe ego ọzọ gụrụ nye ya ee m kwụcha ya ụgwọ nwanna gị ka ọzọ abịakwa ugbu a na ọ wụ enyi nwaanyị mpa gị mụtara nwa ọ sịkwa na ala sokwa wụrụ oke ya nze ihe m kwe na-akpọ gị ihe a wụ enweghị anọ m na aka ikwu ọtụtụ okwu maka na akwụọla m ụgwọ ala a 10 times but ihe m chọzi ime ka ha mara na awụ onye sị obi kara ya akwa hụrụ ala ya tige ụkwụ mba mba mba mba mba ije m ga-agara unu ọ wụdị na mmadụ ka m ga-aga aga m aga ya na mmụọ onye sị obi kara ya akwa akwa ala anụla m aka ọ gbasara ezi unu na ya wụ otu unu esi eri ndị mmadụ onye bịa zụrụ unu ala ọ kwụchaa ọ kwụgharịa ọ kwụchaa ọ kwụgharịa otu akụ nshi na-ana anatụ ndị ọbụla ma mmadụ na-ewerela e ala ihe niile nọ n'akpa ya agwụla akpa e, ala ọ gaghị enweta but m chọrọ ịgwa unu niile onye sị obi kara ya ya tige ụkwụ n'ala a na m makwa na ọ wụ nze ka m na-agwa okwu ee ama m na ala arị mma wụ uru ndị nze m ga-agwa gị na ala a na emebiele m ya ngwa tizi ụkwụ na ya ka m mara ị ga-eri uru ya gwa ụmụnna gị e, chere nze kwara ihe i kwuru na-ekenye m ala ebe ọzọ na ka nze ọ wụ ka ka m chọrọ ka ala ka m kwụrụ ụgwọ ya and akwụọla m ụgwọ ya kwụọ niile ehe ka udo chịa mba maka ka udo chịa ka m ji sị gị onye obi kara gwa ha na ha bịa tige tigenụ ụkwụ na ala a m ele ma unu ga-abali mba ya wụ maka enyi nwaanyị mpa gị ahụ sị ọ mụtara mpa gị nwa na o sokwa nwere ala a okwu ka ya dị iche ị ghọtara okwu ka ya dị iche ama m nga m ga-akpafe gị ee eh, but uh, ala a ihe m ga-eji ya eme ama ebe ebido mee batụ gwa ndị ezinụlọ so onye obi kara ya tiribe ụkwụ anyị ga-ahụ ihe ga-eme mba ka udo chịanụ ndụ udo Yeah. Hey, now I want call my name so that you know where it is coming from. Hello, Engineer Ụlọ. yes. Ya Engineer Ụlọ, ọ mụwa na-ekwu. Ee, eh, biko, elekwara m ị ji abịanụ bịa hụ otu anyị si na-arụ ihe a na ọrụ anyị arụchala for the day. ee biko Engineer Ụlọ ya wụrụ maka pillar ahụ ajọsụrụ m were ego n'ihe chere ajọsụrụ were ihe e, e, kụta nga ahụ eyuzughị m iron rod ahụ mba nna ọkwa ọkwa ihe e dere n'akwụkwọ wụ ee 36 mm ka ọ 32 mm gị weta 16 mm e, ọ ka ụlọ daa kụgide m nga ka ọ gịnị ndị ga-ebikwa na ya mba mba mba biko Engineer Ụlọ biko bịa ka ị nye m ehe ee eh, biko lee Engineer Ụlọ nna biko bịa ka ị kwụọ m nke m rụtara taa biko sị na nwanne ihe ahụ agbata eke ọ m rụcha gị akwụọ m ee eh, nna amakwa m ebe ị gụrụ engineering cos ị zaga engineer engineer ndị mmadụ sị na ahụkwa gị na foto nna amakwa m ebe ị gụrụ ihe ị gụrụ because enwe otu enwe otu ga-esi weta weta weta e dee, e, e, na akwụkwọ sị were 30 bags of cement gị were buru 5 bags of cement sị na i ji emesi ihe ọ wụrụ echi ụlọ akụgide mmadụ mmadụ nwụọ gị nwa adịrị ndụ ma na-agagharị ee lee Engineer Ụlọ biko biko biko nna ama m na i wu ụlọ ọjọọ biko nna ma m dụrụ na ụlọ ị rụga ihe a nna m aghọtakwudiri ihe ahụ mba nna hapụ hapụ ọ wụ ndị gafeghị nga nwa onye obere ma onye ọbụla tighị ekiri ike nye ya e-, ego ha biko ee na

akị nwere iron rod mụ a ga-eji ya na m na-aga ire ya m ree ya m ewere ya ji kwụọ m ụgwọ ị ghọtara ọ ka mma na enweghị ihe arụga karịa na arụcha nke ga-egbu mmadụ na gị nweta m nna nwanne ị nwetakwa m e werekwa iron rod mere nga ahụ mụ anọkwa na nkịta kasị eze o lekekwanụ nwa nwa o bịa a na-akpọdị gị injinia sef iche a na-ebu gị ka m nweta gị nwere nwere isi gị m were isi gị mixie ya ka ka ka akpa siment ọ wụkwa dangote siment m hazigharịa gị were iron rod kụjie gị ụkwụ ebe ịchọgwa ụlọ ga-akụgbu mmadụ ọ wụkwa anụmanụ na-arụ ụdịrị ụlọ ahụ biko nna ya ọ gbasara gị gị ime ehe na gịnị mere alaga m n'ụlọ ke mụ ee bịa ka ihu m dị ihu m dị anyị esetụla account enweghị mụ anọ na kotokwu dị ize agwala m ndị mmadụ na achọzikwa m ihe ga na-akpasị m iwe because of bp biko ọ ka mma na bp gburu m karịa na ụlọ kụgburu m ụlọ gị kụgbukwa gị there mụ agharịala Eh, now I want call my name so that you know where it is coming from. Yeah, hello. Brother Dibenna. Eh, Kedo. Yes, yes, my son. Yes. Oh, man of God na-ekwu. Eh, aka m nọ na ụlọ ụka. Eh, e, ịlakwa na ọsịsọ taa maka na agụọla m onyinye e nyere taa ee e, ribe e, biko ewela iwe ego ndị ahụ a tụrụ na chọọchị taa a ga-eji rụọ ọkwa n'ụlọ ya ozuga ihe ezugo mba a sị mụ na gị riri ee ama m na akwụkwọ nsọ sị nnama na-arụ ọrụ na na n'ọrụ ugbo na ya na-arụkwa ya na-ataratụkwa ihe but nwanne m biko ị wụhụ nnama but ugbu a agaghị m eme gị ka nnama ka ị ma na ọ wụ onye na-arụ chukwu ọrụ ee aga m eche ka e luo n'eluigwe ka anyị setụlụ account because ego ebidighị ego n'eluigwe n'ụwa ka anyị ga-eme ihe niile ọ wụ m na-ata ahụhụ na-agbasa ozi ọma heat a na-esu m m ga-eburu suit a yiri ka m nwee ike nata ndị mmadụ ke ha ji gịnwa na-anarazi n'azụ ribe nna ọwụta ka ibdo ribe ihe a but irikwana mba ihe m ga-agwa gị na enwere ebe m ga-agaziri gị ugbu a na chere ị sị gịnị o ịkpọ gị nwa aja anyị ka i riri ọ kwa ugbu a ka ị kwetara na i wega ego kemgbe ịchakwe maka na ahụrụ m na ihe niile etiri nga ahụ awụ eh, coin coin mana enwe onye tiri coin nga dịkwa agwara m ndị chọọchị na onye tiri coin na ọkụ mmụọ ka ọ ga-ahụ onwe ya gị wee buzie coin gbaa n'akpa gị were ego niile etiri nga ahụ abukọrọ ma lawa mba ribe nna mgbe a nọkwa na akọta okwu dị save name because ekwuole m ya many times ị ma ebe ọrịa na ore ego aha bịawa na gịnị mere na ị ga-eme ya ọzọ achọrọ m ime ma ị ga-eme ya ọzọ ma ị ga-eme ya ọzọ bụ nke na imekwala wetezie ka anyị ji eji na ị ga-echegharị weta ya na weta ya weta ya biko weta ego a weta ego a because akpọrọ m chifu akụ jụọ chifu akụ sị ya na ọ dịkwa atọ na o nyere onyinye taa ka m kpere ya ekpere special prayer ya sị m na o nyere ego na pastọ ebe ka m na-ajụ ajụjụ otu a m asị ya mba na achọ m onye ga a ga-ekpere ekpere chineke emerụọ ya ahụ maka na ọ tụgara onye na-agara chukwu ozi e, asị ya sị mba na o tiri 200,000 naira nga ahụ ee eh, ma agụ onye niile agụtara nga ata ya wụrụ 3,000 nke ha pụrụ m ee eh, ribe nna so aha nne gị gụrụ gị ribe ọ wụ ọ wụ ugbu a gị ga-abịa iri ka m kpọrọ eziokwu ahụtawudiri pastọ ndị ahụ bụkọta ahụrụ m anụ na chọọchị ndị ebe isi ma bịa nga gị sị m na ị gara baịbụl skuul na-ekwu ekwu na ihe ị mege bụ nga ahụ ribe nna ele ebe ị nọ ee mba mba mba nọ na akọkụta okwu na ele ebe ị nọ a na-akpọkukwa eluigwe na egwu eluigwe okpọkuo na m enwe ike m ji mba mba mba hapụ anaghị m akpọku ihe ọbụla ka mụwa gawazie ribe ribezie ka m gawazie ribe ribe ka mụwa gawazie anyị ga-ahụ ihe ga-eme na ndụ gị aka ịhụrụ ego ahụ iburule ee eh? mba hapụga okwu gị edebala ya n'akwụkwọ edela ebe a ga-ede ya nke gị agwụla

tupu m abịa alụ gị ọ nna gị kpere m werere aka gị ee eh, nye m so ka m kwuru nna gị okwu ee mpụ ọkwa good evening sir yes sir biko adịghị ama ama ihe m chọrọ ime ka ị mara wụ anọ m n'akụkụ transfọma ebe m chọrọ igbu onwe m mụ na gị kwuchaa ugbu a onwe m ka m ga-egbu olee sị nwere ihe metụrụ m n'obi egwu echenji biko ana m abịa ịkpọ nwa aha agwara m ya ihe m kwesị ya na ya bịakwute unu mmecha m na ụmụnna m ga-abịa wụ na m alụ uju ole mpọ mpọ ọkwa gee ntị gee ntị ị ma na anọghị m na obodo anyị esi m esi lọta nwa gị a kwanụ kemgbe m matara ya mgbe m baba hụwa ya na na na na na IMSU gate ka ka m hụrụ ya somebody asị m na na nwa na ọ dị mma ọlụ ebe m chọrọ onye m ga-alụ mụ akpọrọ ya ịna omena ya aikwu emetụghị m ya aka ịghọta emetụghị m ya aka amakwanụ m ma enwekwara afọ ya ahụ ịma mụ asị nna elekwanụ ihe o rige ya asịkwa m si gị ya pizza takwa m si gị ya burger ọ taga ịghọta ma akpọ mụ agbakwa nkịtị ee mụ alụcha nwa a mụ na ya ebiri n'ụlọ ya wụ na ọ dị ime mụ ekele eluigwe ịghọtara ọzi ka a mụrụ nwa a na-ekwusị gịnị mba ihe a awụdị ihe dna test enwedị enyedighi dna test na nke m na-ekwu gee ntị ka m kọwara gị nwa a i lee isi ya i lee isi nwa a ọ mụrụ isi ya na isi m awụhụ ofu ihe lenụ ntị ya even ọnụ nwatakịrị a sef ihe awụghị otu mgbe mama m bịara ọmụgwọ mama m bịara ọmụgwọ n'ụlọ anyị ka ọ bịa leta nwa ya bịaruo nwa nọkwa nga ahụ ya ekelekwa m sị m nna elekwanụ nwa mụ asị ya na ya lenụ nwa nga ya sị ọ wụ ihe a m sị ya, ọ ọ maka gịnị ya sị ihe a awụkwa otu ndị ezinụlọ anyị na-adị ee mma na what no no no nwaanyị asị ya na ọdịkwụna ihe a nwa otu nwa na-esi akpa agwa ee nwa ahụ ya aga birthday birthday ụmụazị ibe two years old bịa na-aṅụ fanta na-aṅụ juice ya nwa na-achọ ịṅụ alcohol elee nwatakịrị a mụrụ ọhụrụ gị na-achọ ịṅụ ihe na-aba n'anya agwa nwatakịrị a na na-akpa awụhụ agwa ndị ezinụlọ anyị na-akpa ebe ọkwa so ihe a awụghị DNA test anya ihe niile a hụga n'anya gosipụtara na awụhụ m nwe nwa and ụfọdụ m ga-esi lụọ nwa gị nwaanyị ya kpọrọ nwa onye ọzọ kpee ga m n'ugwu ugbu a biko onye ma- maka na azụgidela m nwa a. nna anyị kwụsị mba e- enwe- ihe- e- a- ihe m ji na-ekwu okwu otu a maka na ọ onwe m ka m chọrọ igbu but echekichala m ya ya na m gbuo onwe m na ịghọtara ụnụ adịrịnụ ndụ chịa m ọchị ịghọtara so m ga-eme ka m gara ụnụ ije m gara ụnụ ije ihe ịghọta m ji akwụ ụnụ ụgwọ na enwe onye ma afọ ga-amụ eze ee but anyị ahụla afọ mụrụ onye ga-egbu eze ọ nwa a mụrụ ọ wụ m nwe nwa ihe ọ ga-eme n'ụwa a enwe onye ga-akọwali m because ka o mere m ọrịa ntị akwụnụ kpọrọ ya e, e, amadị m ihe nne ya gụrụ ya ee e, ọ sị ọ kpọga ya nwa dịka nna ka ọ sị ama m ihe ọ kpọga ya ma ọ gụkwara ya aha ọ gụrụ ya omekanna ọ gụrụ ọ kpọrọ omekanna ajụ ya sị lekwa nke ọ kpọkọkwana nwatakịrị onyekwa na-akpọkwanụ mmadụ omekanna n'ụwa ugbu a anyị bi a kpọọnụ nwa nwa aha bekee amakwanụ m ihe o miniri ya ahụ na nwatakịrị a ga-akpa agwa ka nna ya nna ya ama ma nna ya ọ wụ onye oshi ma ọ wụ onye ama ma onye nna ya ọbata nwatakịrị otu onye si akpa agwa already ọ tụ m egwu nwaanyị ahụ na nga ala this eh, ya adịghị ka oke nyụrụ ihe niile ọ na-eme na ndụ ya ọ nakwa akpa agwa ka nwatakịrị o ama m ihe ama m ebe nwa shi mpa ọkwa gee ntị biko mba kpọrọnụ kpọrọnụ kpọrọnụ ma ma nwa gị ma omeka nna ya kpọgara ya nna ya nna ya zụọ ya but ahụ maka mụa mụa ga-aga na for better for worse nna biko ahụla m nke karịrị worse biko alụjuole m biko hapụga m ka m gaa gwa ụmụnna m unu ga-ahụ anyị ee n'ụzọ ka anyị ga-esi ee nsogbu adịghị o biko nna na-ekwu ọtụtụ okwu adịghị n'oge mgbede biko Yeah. Eh, now I want call my name so that you know where it is coming from. Hello? Yes. Eh, ya em ego yes ee nne biko ka m kwuole nna gị nụ ọ dị ọsịsọ ọ dị ka e nwere message o ziala m na but agụga m agụọla m the thing ghọtara ee even anọ m ebe m zụga the whole things ee biko ka m kwuole ya nụ enwetara m ozi but akpọga m nọmba ya amanụ m ma phone ya amanụ m ihe mere ya o nwere ka batrị okay ọ batrị ee a- a- a- a- okay ọ wụ the bat- ọ wụ batrị mere ya okay rubber ahụ e jiri kee ya okay ụmụaka dọbiri ya okay the phone akasịa o okay okay Em, biko ka m kwuori ya nụ Mm. ya eh, yes good evening sir yes mpa ego ee yes sir anọ m nọ a- anọ m ebe m zụgara the whole thing si ma m ee azụga m ihe ndị niile nọ na list unu nyere m agiji m ji abịa elu n'ego na ma but ahụrụ m i ziala m ozi ee unu echenjele nụ ihe nọ na list ahụ dị na economy echenjele but mpe ga aghọtakwana m ka itiri ee eh, ipad na na list onye chọga ịlụ nwaanyị o sokwa n'omenala de oh okay modern oh modern time ee eh. but mpe ga eh, amụkwa na ego na this modern time ọkwa na akwọtela mụrụ n'ego na chekenu eji nwa ee ịmakwa na ego ego awụkwanụ nwatakịrị onye chụwakwara ihe dị ka 40 ọ just nnọọ maka na somebody sị nnọọ na ego ego ego ma chineke but from ihe ha kọwa ga-adị ka mgbe ego amabukwe chineke ụwa manụ m nke na ga-ahụ ipad ọ wụhụ na ego nwe onye ọ hụrụ ee mba mba biko gwa ụmụnna gị na ma ipad ma iphone 7 nọ na mụ agaha azụtali ee ahụrụ m ego n'anya but ahụghị m ya karịa onwe m dee biko ịma ịhụnanya ọkwa na a- hụ hụ mmadụ ka i si hụ onwe gị mụ anụkwa nne ọgwụ okwu ahụkwara eyuzekwara m ipad ma ọ fọkwa na iyuzu iphone 7 mpa onye kwa m gwara na gị- gwakwaranụ gị maka iphone 7 na imefuru ego zụọ ego ee bata bata chere ịmakwa onye gị na ya na-ekwu ọkwanụ mụ wụ onye chọga ịbịa lụ ego de iji ekekwuru ego ego atọkwalanụ gị n'aka ị na-ewe iwe ekwukwala ka ipad 7 ka ipad gịnị hịa nwatakịrị ahụ yes sir mba mba mba ama mba ab- abịa m ama m that na e- ịwụ onye ama ama n'obodo ị ghọtara aga m abịa ịlụ nwa gị ka m gwọ gị n'ala ọkwanụ ihe a na-eme mejie emejie mụ achọkwa n'ime ime ee mụ wụkwanụ nwa deacon anyị niile uche ahịa ọkwanụ ihe a ga-emekwa mara eji eme ya ya aga ọfụma but otu ya ọkwa traditional marriage ka a chọga ime gị buru list niile list unu nyere mụ de enwe otu m ga-esi zụta moto unu chetakwa na aka mụrụ dịrị unu dere 500 tubers of yam A- anyị achọgidele yam izab ọ ra ahụ mmadụ inweta 500 tubers of yam n'o- n'ofu ahịa but amamụ amamụ ọnụ unu ji eri ji a ma unu na-eri katakwala ji a ji a nwere ike imebi ee mejikwe ya o ee unu ede ihe niile ma akwa ma ihe niile ma nke m ga-azụrụ gị ee biko unu- ọ- ọ- ọ ọgwụ ego ka unu chọga iji m eme maka m chọgịrị ịlụ ego mba ọgọ ihe m jikwa na-akwara gị ugwu ya maka na ọ nwa gị ka m chọga ịlụ ma ọ bụ ya wụrụ onye ọzọ jụọ ndị mmadụ ama m agaala already yes sir na m jisi ike mba chi- mpa ego ihe a awụdị ihe ijisi ike biko ụnụ anarala m m rụcha diz gị alụkwana elekwana ihe m ga-enyekwa elekwana ihe ọ ga-eri na ya adị elekwana ihe ndị ọzọ a ga-eji azụkwa nwa ụnụ ee ụnụ narakwana ihe niile ugbu a na ee m ga- ọ m- ọ m ga n'oshi maka m chọga ịlụ nwa ọ kwa ihe unu nọ na-emekwa kem anụrụ m na kemgbe people abịakwala bịa ịlụ nwa o- o- unu na-etige caterpillar unu na-etige e, e, ti- ti- ti- tige aeroplane unu na-etige ihe na- ihe- ihe- ihe na-abaghị uru Eh, na-eme na- na-eme ego na-aka n'ụlọ dị a Eh? by December na ya eme 40 ka- ka 42 ee unu mega nwagharị ma mpe ego ngwa ya menụ enyela ndụ gị nsogbu ee ọ kwa ị sịrị ị chọrọ ipad na na iphone ee unu chere ka m ka ke m zụrụ azụ ka m naragonu ha ego m tiga n'akpa ama m akpọghachi unu later ee ama m arụla i- i- i- ipad 7 ka m ka m jụọ ajụjụ nna i kwu sọ ipad 7 ka sọ iphone 7 ị dịkwa sure ihe onye gwara gị aha phone ọ gwakwara gị ọfụma Ju- jụzie ajụzie jụzie ajụzi o kwere ka ipad ikwere ka chọnọ moto nwekwa moto ọ wụ biko ee okay sir ngwa bye bye Yeah. Hey, now I want to call my name so that you know where it is coming from. Yeah. Yes. Good afternoon, eh. Pa Mgbanwe. Ee, eh, ọgọ. Ọgọ biko eweliwe enwetụrụ obere nsogbu. Ee, enwere ihe m na-aghọtaghị ha agbarịga m ara agbala m gị hụrụ m ọgọ. Biko Mgbanwe nwa gị nwaanyị m bịa bịa lụọ ọ wụ onye ọcha ka ọ wụ onye ojii. na ọ dependịrị etu e si ghọta ka ọ wụ e, m- ihe m chọga ịma wụ Mgbanwe E, e, e, anyị nọ hụ n'ime ụlọ, na bathroom ka m nọ na-akpọ gị na Mgbanwe nwa gị nwaanyị m bịara bịa lụọ ị ma na n'ụlọ chọọchị ka m hụrụ nwa ahụ ị ma na ehitụbeghị m ọ gị na emetụbeghị m ya aka ya bụ mgbe- a- ee ihe m ji na-ajụ sị mgbanwe ee ologe nwaanyị mgbanwe ọ wụ onye ọcha ọ na-eji nji ka ọ na-acha ụcha ọ dependịrị na-ekwu dependịrị kwara na gịnị maka na ịma mme mba na mba nọ na mgbanwe mgbanwe chaga ọcha mgbanwe ụdara ụdara chara na-acha nnọọ ee mana nwa akwụkwọ ụzọ sachakwa ahụ m na-echerekwa ya na abịa njikerele mmiri na-efe ekwesị m iyi efe ịghọta eyipụla m efe ka ime ihe na ekwesịrị ime ihe ma arịpụtasị na adị m sure na onye nwa onye rịpụtara na bathroom dị iche ịghọtara ọ bara n'ime bathroom chaga ọcha ya apụta ihe m hụgha ihe ikpiri ikpiri ri ego jigide akpọfụchakwala m m ajụọ sị nne ị wụkwanụ onye ya sị na ọ nwaanyị m lụrụ m sị nwaanyị nwaanyị onye na ọ ya nwa wụ mgbanwe m sị mba mba mba mba na mgbanwe m lụrụ chaga ụcha mgbanwe mmiri a na-ede eti ihe niile mmiri a na-aga nnọọ ịghọta n'ụwa o okay o ji- o- o jiga nji ma amụ- ma a mụrụ ya okay ya bazi ụlọ akwụkwọ hazigharị onwe ee na m were wee otu a mba adịghị mba mba ọgọ mba mba mba mba hapụ ka m hapụzi ọgọ na mpa mgbanwe biko ihe nọ na ya wụ ọ dịkwanụ mma onye alụkwa ya ama ihe ọ lụrụ ịghọtara ụzọ alụcha ee ka i kwuoro ya ma ị nakwa na-ekwuru ya m dịkwanụ sure na onye nwa ka ị ga-ekwuru ịghọta because ama ma onye m hụ ka ma onye nwa ma ọ wụ onye ọzọ ihe m ji na-ajụ gị sị gị na mgbanwe ọ wụ onye ọcha ka ọ wụ onye ojii mba a ga-ama ya a ga-eme ya because mụ amaghị o kwere ka mụọ ụmụnna a amụọ ka ọcha amụọ ka ojii amazụkwa onye a mụga ịma na ihe nwere ike ịdị ụka ịghọtara because ọ nke mmiri nwere ike na-eme travel na a na-achọ onye ọzọ ejide ya ma ọ gị na enyidere m ịma onye m lụrụ Yes, sir. Yes, sir. M kpọọ ya. Mgbanwe ga-alọta n'ụlọ ọ lọta n'ụlọ na-ahazigharị ya biko ka m gwa ụmụnna m sị na onye m lụrụ wụọ eche na ọ wụ onye ọcha n'ọkwa onye ojii because nga hụrụ mụ ejiga nji already so m chọgara onye ọcha tata mkwa na ụmụ ụmụ anyị adịtụkwanụ ihe a blendịtụ ịghọtara ihe iti mega m nga mpa mgbanwe biko ee Yeah. Thank, thank you chief obi dị m obi dị m ụtọ na ị ghọtara yeah okay ị gwakwara ya agwa ee okay sir okay sir ngwa n- ka m ka m gwa ya na unu sị ya lọta ị ghọtara ee ka m gwa ya chief ee mpa mgbewe udo dịrị gị nna ee aghọ- obi dị m ụtọ maka otu i si ghọta yes sir

Good day, sir. Uh, Mpa biko, yes, Chief. Uh, and Abuja is beautiful. Abuja, yes, sir. Uh, uh, Chief, um, enwere ihe m chọrọ ka m na gị kpaa maka na ya wụ na i lee anya ee ọ n'ihe gbasara nwunye gị ọ bịa yes chief ee chief ya na ya na ị ga-ege ntị ama a, ị ga-ahụ na ị na-anụ ụda jenaretọ ihe azụkanụ ọ wụ ọ wụ ihe mkpere na-agwa gị ihe a wụ ị ma na ihe siri ike na naijiria na ugbu a ee ọ wụkwanụhụ enwere ọ nwere ka ọ dị ya na m gbachi nkịtị ee mma Nọsike ọ bịa bịara ọmụgwọ nga four years ago ee four years ago ka ọ bịara ọmụgwọ Nwatakịrị a bịakwara ọmụgwọ, nwatakịrị o- o toolenụ na ee, nwatakịrị etoole fuo eze na-awagharị, nwaanyị achọkwana ịla, ọ kwa onye bịa ọmụgwọ nọcha ya alawa. Ee, ya mpa Nọsike. Ee, m na-ekwu maka nwunye gị, gị na ya ọ sega okwu? enwere ihe dogara gị na ya ka ọ na-achọtakwana ịlọ- ịlọta ụlọ yes onye ma gbara gbara jenaretọ nga aha tige AC nwee ihe ọzọ ọrụ gị ọrụ nga ị ghọtara gbaga AC anyị na nwa AC n- n'ime ụlọ nweghị ihe ọ na-eme ya be ya wee ga na-ele Africa Magic elekọta Africa Magic ya elewe ị ghọta ọ m ji na-ajụsị gị na ọ- ọ- gị na o sego okwu maka na yes sir Mba, mụ aghọtaghị ihe merenụ nwaanyị lụrụ di, ị ghọta? Ọkwa mụ gwakwa na ị bịakwa ị nọchakwanụ, gị lawa so that ka i nwee ike bịa ọzọ. Ee. Mba chief, mba mba, aga m ngana agara nụ ngana m gara anụ ee nne nne nwaanyị m ije. E nwere aga m aga m emeli ya, but kpọọnụ ya nụ ka ya nwa lọtawanụ na. ka ka nwere ihe ga ọ rụga na village nwere adị ka ndụ adị ka nnọọ enwere nnọọ chief ka ị chịga like this ị dị sure ee mba mba mba ọ- aga m eche ka nwaanyị m dịrị ime ka a mụọ ọzọ ihe ọ- aa chief ọ kwanụ otu e ihe a kwanụ otu e si eme anyị mụọ ọzọ ya bịa nwaanyị m adịdị ime sef achọghị adị m ike amụga yes chief

enwezikwa onye na-abịanụ ọnọọ onye ọbụla ma ya nnọọ na na na na striti anyị na Abuja ya bịa ya eyiri legins na-agagharị ịghọtara ama m ihe ọ chọgazi na Abuja ọ nọ ọ wụkwa na enwere ihe ọ rụga yes chief o na ị ga-akpọ ya na fon ok chief ngwanụ sa ngwanụ jisike biko ama jisike ziri ya ozi nụ

ikiri e- e- ele e- ele bụ uru ọnwụ nọ ee bịa- ikiri ụjọ a na-atụ gị m na-akpọ uru ọnwụ gị wee buo kọl ya so uru ọnwụ sị gị na gị gwa m nọ kama ọ were fon nye ya ọsịsị wee onye iberibe ozu nri ka gị nwatakịrị ka na ị wụ nnọọ ezigbo onye aparị nnọọ ee sụta atụ gị nnọọ u- u- u- u- uru ọnwụ e- asị gị na gị- na- na gị buo kọl ya kama nye ya fon ma ekwere ya ọsịsọ nọnsens ee uru ọnwụ bịa uru ọnwụ lee ka m gwa gị ee ka m gwa gị nke wụ eziokwu ee anọ m na anọ m na aka ikwu ọtụtụ okwu this early morning I- just my sister just kpọpụ m na ee after kpọchakwara nụ m anọ m na aka ibe agwa gị na na ana m agara gị ije because agala m dị ije already ee so ihe m na-eme ka ị mara just chirizi aka na-arụ ihe ga-eme gị na in the next one hour so so upon na nwanne gị nwoke wụ di my sister nwụrụ elibedị ya ọ ka nọ na na mọchụarị a na-ekwusi ndị ndị mọchụarị kpara ya na ebe eweta ego fuel na na- na-ewerela ọkụ gị gaa n'ụlọ my sister gị buru moto ya na ya moto na moto nwanne gị moto nwanne gị nwoke nyere zụtara ya moto nwanne nwaanyị sọsọ moto ahụ ị ma na nwanne nwaanyị na-arụ na bank ị wụ onye aparị Tụda atụ gị ga-eburu moto ya gị buru moto ya n'elu ya kwa gị gwa ya na ọ ga-alụ gị ma ọ na ya esi n'ụlọ ahụ apụọ bịa uru ọnwụ onye na-alụdị gị ị sala ncha ị sala ahụ i tela ude na m chere ka ikwu ụka kama mechọọ na enweghị m na gị na-ekwu ihe m na-achọ ime ka ị mara wụ omenala ndị ebe omenala ndị mmụọ omenala anọkwa m na ka omenala don't worry ee o- o- omenala ka ị chọrọ ọkwa omenala ka m ji gara gị ebe m na-agara gị omenala sụnwezie gị so ụjọ atụghị gị gị ebe nwaanyị nwaanyị nwaanyị di ya hapụrụ ya with ụmụ seven ha na-ata ahụhụ na ha nwaanyị na-ebe akwa na-akakịrị etu otu ọ ga-esi akwụrụ ụmụaka ụgwọ skuul enwe otu uru ọnwụ ụlọ anọ m na eburule moto a na ị ga-ebughachi ya M- a- ayọga m gị ayịyọ ayọga m gị ayịyọ ọ ya mere m ji na-asị gị that na na ị ga-ahụ eh, eh, eh, eh, n'ọ- na ọ gị na-asa moto ahụ mmiri mgbe nwanne gị dị ndụ nwanne gị ma nwanne gị dị ndụ nwanne gị ọkwa ị ma na nwanne gị enweghị ọrụ Ọ- ọ- ọ- ọ- ọ nwunye ya nyere ya aka kpọọ kpọọ kpọọ ma ma ma fada enye enye ya ọbụrụ ọdụ ọrụ ee ihe mere ihe mere nwanne gị wụ ihe mberede ọ nweghị onye enweghị onye gburu ya ma ọ gịnị ọ wụ ọnwụ anyị nwere gị kwa n'uju maka na nwanne gị nwụrụ ee but uru ọnwụ ị wụ nnọọ ezigbo onye iberibe nnọọ ama echekwa m ma ị ga-aba uru ee na ịsagazi moto ugbu a na ịchọgazi ịnya moto Ọ- ya wụrụ nwunye nwanne gị ka ị chọga omenala ka omenala mmụọ omenala gwa gị otu esi aka ọjị ka ede ee uru ọnwụ Lee uru ọnwụ, ihe m nyere gị one hour, in fact ọ wụ mụa nyere gị the one hour, ebe m gara sị na m gwa gị na ihe e nyere gị one hour, ọ ka- ọ kaara gị mma ọ sọ gị bulata moto ahụ ọ sọ gị ebulatala ya elichazie nwanne ahụ a just kwụra nwanne gị ugwu elichaa ya m amara ihe m ga-eme me gị ya na ebe m- ihe- ihe- m amara ihe me- ebe e mepụtara gị ee ma amaghịzi ihe m ga-eme gị ee but ị mara ihe ga-adịrị gị mma na ndụ gị aka ị hụrụ property ma- my sister di ya hapụrụ ya ya na di ya kpakọrọ kpakọrọ isi ọnụ kpata n'ụwa hapụ ya ka ewuke zụọ ụmụ those five boys and two girls ahụ arị ngwa maka ata ahụhụ uru ọnwụ ị wụ ezigbo onye iberibe ama m onye gụrụ gị uru ọnwụ ọnwụ ka ị ga-ebu ụzọ anwụ before gị na-eru uru ọnwụ- ọ- ọ- ọnwụ onye ọbụla ara agbachikwa gị di ya ntị di ya ịdị otu dị ka gị ozu

kpekasị ife ee bịa lee ka m gwa gị ajọsụrụ m na-enweta ozi ihe ị mere mary ee kpekasị ife asị m gị na ọ dede mary na-ekwu kpekasị ife gee ntị akwa akwa akwa ị kpọrọla mary ị ma na nwatakịrị a nwa rị 13 years gị sị na ya gaa zụtara gị candle na e werela ọkụ n'abalị maka maka ntị ya ma ma ma onye ihu ma onye azụ anụghị nso ee gị kpọrọ gị kpọrọ gị kpọrọ mary kpọbaga n'ị- n'ime ụlọ ee ji aga akịrị n'ala nga ahụ ee kpekasịa ya ife dum nọ na ya n- n- n- n- n- na ya n'okpuru ee kpekasị ife na mary amatagwula nwoke before ọ ga-eme ike gị come on mechie ọnụ ọsịsọ mary matara nwoke n'ebee Mary matara nwoke n'ebee Mary ma ma- ma- ma Mary amata nwoke eh, eh, hospital report oh, ndị polisi zige m nga eh, eh, eh, na-akọwa na ọ gị nwa kpekasịrị ihe niile Eh? lee eh, yes le in- inspector gwara m that na na na na mgbe niile case gbasara gị na na-abịa na their station ọ bịakwa na their station ọ emekwa eh, instead a ga-ebuga gị court eme ndị nwe gị agbapụta gị so mụ ekpebie ihe m ga-eme gị n'onwe m ee eh, kpekasị ife ee eh, eh, just ka m nweta gị ka m were eze shapụ na shapụ na ihe gị akpịchọ gị na-ekpekasị ụmụ nwaanyị ndị ị ga-ekpekasịkwana ya wụrụkwana nwatakịrị ka na-eto eto ee nna kpekasị ife olekwanụ otu i si na-ebi ndụ dị otu a chere ahụnala m na credit m agwụwala but awụ dị ka aha ehe na ọ wụ ekwensu mba ebe ebe ekwensu mewere gị ihe ka m kpọgaziere gị ebe ekwensu na-anọ ị ghọtara ee because akịma na nna nna Meri awụghị onye ụka ọkụma na ọ wụ dibịa ka ọ wụ achọghị m ịgwa ya because m gwa ya ọ bụ n'ije ka a gara agara gị ihe ọ ngwa hala ya na ya just nọ nga ahụ mee ihe ọ ga-eme ọ ga-afụ ya afọ ma ọ gị akpọ gị na mmiri akpọ gị ike ga-agwụ but ka m just were sharpener ee m nweta gị m were ihe gị kwọbie ya ee na ị dị sorry ị dịrịkwanụ sorry ihe nwatakịrị a kwanụ i kpepụrụ otu ahụ lekwanụ otu a ga-esi etighachi ya ị merụọla nwa eh, ị merụọla nwa i tiele nwa na- n'ajọ ihe Eh, ọ ọ ga-ara ahụ nwa nwa nwa enweta onwe ya n'ụwa ọzọ Eh, ma oge na-adịghị anya sef ka i- otu i riele mgbe ikwe na-eri na-aga ọ ya mere m ga-eji na m mere gị ebere ọ onye nwaanyị ga-emere gị ebere m mecha gị ihe onye nwaanyị mere emena gị ebere because ihe m ga-eme gị ee achọghị m ikwu otu okwu na okay ngwa eh, okay mekasị ife ele ebe ị nọ ugbu a ka m hụ gị ka m ka m mara otu a ga-esi mezie ụka o na ị ga-anụla akụkọ m o ị nọ Upper Iweka i ruola Upper Iweka i ruo ebe ọ sọkwara ngwa na ebe ị gbafuru na ka m gwazinụ mpa Meri ihe i merenụ nwa ya na ọ ọ bazu n'uru ee eh? ka m agwa mpa Meri ihe i mere nwa ya ihe gbasaziri nna ya emee gị mekasị eh, ife mekasị ife but ihe wụ aha a kwanụ ọ wụ aha baptism gị n'eziokwu ee eh, elekwanụ onye ndị gụkwara gị aha ele ụdịrị ihe a sị gị mekasịwa ọ wụ mekasịwa ụmụntakịrị tọgị tọgị ụmụ agbọghọbịa tọgị tọgị oke oshi gị n'aka oshi na-akpasu ulu gị oshi n'ukwu gị ara gbachie gị ntị chere aka ghọrọ mpa Meri ị ga-ahụ ihe ga-eme gị che na Meri aha a gụrụ ya nna ya gụrụ ya Meri wụkwa onye chọọchị nna ya wụkwa onye chọọchị Meri wụkwa nnọọ ọ kwa fada gụkwara ya aha aha but i tiele aka na choki credit a wa agwụla sef ngwanụ

Yeah, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yeah, yeah. I'm... Oh, oh, na ma mecha mba mba mba ebugabe m o sir ọ ya mere m ji na-akpọ gị dara ọtụkụ kasịa yes chief ị ma na Anọ m on the site already. Yes, but eh, ọrụ ahụ unu sị mụ rụọ biko ihe m- ihe m kwo na-akpọ gị a ma enyeghachi unu ego unu agaghị m arụli ike M- n- the the people chọrọ ka m kụkasị ụlọ ha na ụmụaka nọ nga aha ma nwaanyị dị ime even ma ndị nebọ ha cha ma ndị ka enyega nwa ara ndị mmadụ nọ nọ nga na elekwa ikutukwa na elekwanụ ebe ha ga-anọ ebekwa ka ha ga-ehi okenye okay na m kutuo ya like that mba aga m emeli ya a sị power of government eh, gọọmenti kwa niile kwere ekwu gọọmenti gọọmenti ọkwanụ for the people uh, by the people for the people gọọmenti ka eji emegbuzi ndị mmadụ na kemgbe niile gị si akutuo ihe kutuo ihe a na-akutugharịkwanụ inyekwana ebe ọzọ ha ga-ebi enyekwara ebe ọzọ because ajụọla m ha sị na ha nwere idea sef na a ga-abịa ikutu ile ya n'ọhịa ha sị enwe onye gwara ha m sịkwanụ ngwa ebe asị ha na ha ga-anọ ha sị enwe eke nyere ha na enwe eke gbasara gị mana ọ gbasara gị ọ gbasara m o because ọ wụ gị akụtuga ọ mụa na-akụtu ya nna aja esikweta ka m gwa gị awụkwa m nwa gị o anyị esikweta ha command m ị na command kwa m mechie ọnụ there ịra achị na m abịa kutu ụlọ gị ikwuo kpakam na m eburu bulldozer m abịa nga aha na kụrie ihe niile nọ n'ama gị maka ndị ke na-achọ ikutu ụlọ ha ọ ha awụghị mmadụ ee nwatakịrị a nwatakịrị a mụrụ nga ma ma ndị ke dị ime ikutuo ha ga-ehi na ebe ọ wụ ha tụra gị vootu mgbe atụra gị vootu ị nwere ụlọ ole ala ole ka ị nwere kemgbe ị batara n'ọchịchị ibuola ihe niile ị- ị- ị- ị na-achọ ebe na-akụtu ikutuchakwanụ ele ihe ị ga-arụ ee danatakụkasịa na mkparịga

bulldozer m abịa nga aha ee ma kụrie ihe niile m kụrie ihe niile m lee ma nwe ndị ga-afọrọ unu na ị ga-eme m ihe Nus- ihe ọ sọ gị gị mee ihe ọ sọrọ gị gị mee but ka ị hụrụ ee n'abalị a ma gị ma ezinụlọ gị n'ezi ka unu ga-ehi m kụchaa ụlọ gị ka m esi nga m aga na nkọrọ niile ebe anyị ga-aga ezochacha ụlọ ndị mmadụ ama na ọ gị nwe ụlọ ndị ahụ ịghọtara ebe a m ga-akụ ihe niile m kụchaa ihe niile mechezi aka chere mkpọrọ enwe ihe na-emenụ by the way ọ wụ ọ- ọ- ọ- ọchịchị ma onye kwuru uche ya ma onye mere uche ya ma onye ku- kuturu uche ya kedu ka m ga-akụtu ara gbache gị ntị onye ishi ndị komkom Honorable.

Honorable ọ mụwa na-ekwu na ọ wụ anyị nwa rụgara gị ọrụ na ka i wi- ka i winie na election na ọ wụ anyị nwa hazigara gị ahụ ihe ihe niile na ma e, e, ihe m na-agwa gị sị gị na ị ma ndị opposition ha emeela anyị ihe ehe Ni- na ịmazikwa onye anyị wụ hei na-elekwanụ i- irubedị e- e- e- ele ihe a na-akpọ ya e, e, House of Assembly e, ka eze Honorable ị tụwala asa atụwa ọkpịsị dị na-ezi ndị ọ wụ nyegara gị aka ee Honorable mkpori in fact enwe m Honorable m ga na-akpọ gị because ofu mkpụrụ ọ na-anọ gị n'ime ị wụ nnọọ ị wụ nnọọ ezigbo onye ohi ị makwa na nga m nọ ndị akụrụ akwụla ha ngwogwogwo ma isi m ma ahụ m ma ihe niile ndị akụriele m ọ wụ ọbara Jizọs zọpụtara m na m akpọkwala nọmba gị lee Honorable lekwa ka mkpori gee ntị ka m gwa gị ee mkpori gee ntị ka m gwa gị ee ya wuo na i mee ka oje mba shi nga aha apụta ee aka enwere ihe a m bu n'aka ee a ma eji ya agbarigo maka na maka na onye anwa akwụkwọ ee na school ha ka ga-aga kpọrọ ọsọ ha ma na FUTO ma na Alvan ma na ma na IMSU ee bọs ahapụcha exam ha ga-ele ego lekwa ka a kwụrụ ha 500 500 ma ndị the highest enyere ha 2000 ee mkpori i gee ntị mkpori i gee ntị na i winie o so m ga-eche ka i winie but ka i winikwara na mbụ akụ chetakwa na ihe anyị mere na first election go mgbe ị zọga councillorship anyị bịakwa bịa nyere gị aka zuru ballot box ya kwa akpa isi na-enye anyị ego anyị mkpori mkpori lee dị ihe na-arụgbugharị e, e, e, ndị mmadụ i zukọtala ego ego ndị mmadụ ugbu a na ị bala ị bala politics ee okay ka ị kpọọ onye isi ndị eke na ọ ka mma ka ị kpọọ ya because na dabụ ya ga-anọdụ ya ị ghọta because ihe gidere ya wute mgbọ ma ihe niile ee mee ihe ọsịsọ before m agara gị ije because m hapụ ala ịgba m ji n'aka nga na ọ just ije ka m ga-agara gị n'enugwu ehe E- na m make sure na i winiri nna in fact achọzikwa m ka i win m chọziri ka ụmụ- ụmụaka apụta achịa ya bụ maka winning na na na ka ndị mmadụ tụọra gị vote enwezikwa ihe gbasara m na because okay ngwanụ Mm, ma ọsịsọ before m agara gị ije biko ee Yeah. Eh, now I want call my name. Yeah.

Yes, my Lord. yes, my Lord. Ee, eh, eh, yes, ị ma na ị gwara m na n'ime ụlọ ikpe na na mkpọghachi ga-azụ ma emechaa gbasa nri ee eh, ọ ya mere m ji na-akpọ ee ee Justice Ikpeaghọ chere Yes, my lord, Justice Ikpeaghọ. Ee, n- na ha ma ọsịsọ ma ọ ya ebe ị ga-etige ha. Ee, uche m dị ya, uche m dị ya. Ị makwa na ee, yes, my lord. Yes, my lord. Mba, mba, mba, mba, mba. My lord, gee ntị, mba, chee ka m gwanụ gị na nyetụ nyetụ m ohere ka m kwuo. no no no, no objection my lord anakwa na emego object chọ ka m nweta onwe m ebe na-adịghị mma ka m kọwaranụ gị the situation sir yes my lord justice ikpeaghọ ee biko em a- ị ma na anyị review le ihe niile checkie n'otu niile siri gaa ee i jikwara anya gị hụ na- na ndị a enwe ihe ha mere ee na ọ wụ arụ ala ka ee chief mege ha maka na onye nwa ji ike ee Mm. ee ọ kwa naanị ihe ndị ha nwere agwụla naanị ofu ala ha nye gị ala ahụ ha nye gị ala ahụ enwezikwa ihe ga-afọrọ ha ị ma na ha nwere ụmụaka buru ibu a kpụ na-azụ n'ụlọ a- na mahadum Mm? ee ọ ihe m ji na-asị gị mba ka ọ wụrụ tender justice with mercy ama m na enweghị justice anyị kwugo okwu ya ka ewu ee tender injustice nnọọ with niile ama m na ihe ekpe gị Ya- my my lord ha sị na m- enwere ha sị na m gwa gị ha sị na ya na-eche ikpe ikpe a ọfụma na ị ga-ekpe ihe a n'ihu agbara o ee ha ha- ha- ha- ha sị ha sị na ka ha gwa gị ke wụ eziokwu na nna nna ha wụ ee dibịa ịghọtara da- na enwekwana onye ga na-erigbu ha ịghọtara na anọkwa na aka ikpe ikpe anyị kwuge na ọwụ ikpe bekee ma ọ gịnị ịghọtara na gị nwa ama kpee ke na- na-awụghị ya n'ọkwa onwe gị ka i kpegbukwere o na igbukwere onwe gị mba mba mba my lord my lord ihe awụhụ ndị a ịgwa gị eziokwu ndị a ndị a amarala m ndị ha wụ and ị wụ onye mbụ wụ onye onye ikpe ha na-egbu ịgwakwaghị eziokwu ikpekwa ke ọjọọ ndị egbukwala gị o mba na aga na-eche agaghị eche agaghị eche final judgment onye nwe anyị Ke- ke- ke- ka ha sị a ga- a ga-emebi gị ihe niile- ihe gbasara gị ga-agwụ n'ụwa na ee ha ha mara na my lord aka ịma na i- a- akwa na ugwu ka m na-akwanyere gị ihe- a- ọ wụ onye ikpe ka m ọ bụ ihe ihe a gwara m ka m gwa gị ịma na ndị a enweghị ihe ha mere n'eziokwu mm, and ịma na enweghị ihe ha mere Ee, ya wụrụ maka case governor ịma na o winighị election ya wụ maka ke ahụ ekwughị m okwu maka ke ahụ but anọkwa m gị erigbuo m ị ghọtara ọ ya wụ maka onye nke m m- m nọ na-anọchitere anya ya mgbe ahụ onye nke ahụ dị iche at least ọ kwụghị ụgwọ ọ politician ọ ma na o winiri election but enye ya onye ọzọ ee ehe but ke ahụ ama m na governor buliri ọkwa gị mee gị ihe niile gị gị na aṅụrị ị ghọtara but ndị ke a dị iche o ọkwa a sị m gbaara gị ama ị ghọtara ee because agaruru m agaruru m zie ha ozi ee agaruru m zie ha ozi sị ha na Justice Ikpeaghọ sị ya na ha ewetahụ akwụkwọ ala ahụ ịghọtara na ha sị ala ahụ sef na-achọ iwere na ọ ala agbara ha ịghọtara ee a na ala agbara ha enwehụ akwụkwọ ịchọkwana i- ya na obi kara gị na gị chọghị iji aka gị tigo ụkwụ n'ala ahụ ee mba ụmụ a- ihe a- ihe ihe a- ihe ha sị m gwa gị ee ya wụrụkwa uche obi m ga-asị gị na gị eti ya- unless ọnwụ gụga gị no my lord with due respect my lord ya na ọnwụ gụga gị kpee ke ọjọọ ọ wụhụkwa ikpe niile ka a nakwa ekpe otu ahụ aka ịma na eh, ah, abaghị amụ mba ee kpee ke ziri ezi kpee ke ziri ezi Justice Ikpeaghọ kemgbe echi nwatakịrị aka ịma na nwatakịrị i tiri na prison enweghị ihe o mere nwa ahụ metụ ya aka ego ahụ o nwe ke o riri ihe niile ị rụga kemgbe echi na na state anyị a ma na federal level ma niile enweghị ikpe ziri ezi ikperele na ndụ gị ee No my lord, ọwụ mụa na-ekwu ọhịa m- ihe a sị m gwa gị dị ihe ahụ. A- a- a- ụjọ nọ- Ana m anwa ya anwa. I cannot talk to you anyhow. Yes, anọ m na my chambers. Ee, o tebe aka m batara mụ na ha nwe- nwechara meeting. Ee. Oke, ị ga-ahụ ihe ị ga-eme. oke ngwanụ nsogbu ana adịkwa ụjọ- from ihe m hụrụ with anya m abụọ ụjọ atụgadị ha gịwa gịwa ka ụjọ kwesịkwara ịtụ M- ekwughị eziokwu i- m wụrụ gị sef gị resign ya eyiwu ike resign ya mba ha sị ana agara ya onye ọbụla ije ha ma wụ ije n'onwe ha na ha just pịa ka nga ha ga-apịa apịagbuo gị anakwa ha- ha sị ha na mmadụ anakwa ekpe ikpe o ọkwa gị na agbara gị ekpeke ee because mgbe m gara na nke ha e nwere doll baby ha yiwere wig yighi ya ga ịghọtara ha te- mee ya ya dị ka gị ịghọtara ha sị ha just dụọ ya needle na ha dụgbuo ya ka onye ahụ emesa n'ọgụ maka ha ga-adụ ya ahụ biko ekwela ka ha dụọ gị ya n'abalị a ee ee m na-ekwu biko chee ihe gbasara ya echi ka anyị kwuo sa ee my lord sir Eh, yes my lord thank you my lord okay bye bye sir Mm.

Hello? Aha. ya, ndewo sa. Ya ọ mụa na-ekwu sa. Ee. Yes. ọfụfụ ọfụfụ ndewo sa mba ihe m kwọ na-akpọ gị awụhụ maka ụgwọ m ji gị o in fact a- bata ekwu okwu gbasara ya ihe m kwọ na-ekwu m kwọ na-ekwu ịma na em, eh, taya ndị nke i butere m n'ikpeazụ ee ee ndị nke i butere m ị sị o shi Europe ka ị sị o si Canada ehe ee ịma ị sị na ọwụ new yes sa ee ha zụga azụga but ha na-azụ ha na new ọ ihe mere m ji aga m akwụli gị ụgwọ maka na a sị na aka ha arịghị mma for ụzọ anyị o na ha tighị ya na ụgbọala ha ụgbọala ejiri aka anyị nwazụ onwe ee na na mmiri zo nga ma anwụ cha sef ihe ọwa esikasịa ee ha na-akọwa na ndị ihe a sị na ọwụ e, e, o shi na n'ụkwụ ụkwụ ụgbọala ha e, onye ga nna ade dị anụrụ m na ihe ihe tụtụga na ala bekee na-ezoga ya azụga na ndị ọcha tụfuo gị atụtụrụ tụlata ya ebe ndị na-atụtụkwa n'ihe ọ ndị ara agbaga dị ya na ara agbaga anụ gị na gị gwana anyị na ka anyị gwanụ gị ka anyị kpụlata gị nga e nwere ebe a ga-eti ya awụ ala gị chee na ihe ọbụla dịrị gị ya ala maka ama m otu ị ga-esi gaa ala bekee ise ị ga na-eweta ihe gị na-enye ndị mmadụ ndụ nga gị weta eke na-egbu egbu ọfụfụ

onye fụọ ọfụfụ gee ntị mba ya wụkwa ihe mba abakwara m mba na m emekwe gị ihe from nga m nọ just m nọ m hapụ nna ihe m ji n'aka nga na ma just hapụ gị na aga ebe m ga-aga na ke gị na Canada ebe ahụ ka ga- ka ga agwụ dị ya nụkwa m na ka ihe a m just nnọọ bịa gaa n'ụgbọala ke m na-agara gị ije m ga-agara gị ugbu a na ee gị- gị- gị- gị- gị- gị hụ ihe ga-eme na ndụ gị ee biko ị ga-ama ihe ị ga-eme ihe ị na-edere ịlọta ụlọ ka ewu ike biko maka na Eh, ọ- ajụkwara m ha ajụ sị okay na ndị nọkwanụ na ebe a na-agbapụta ihe na na mmiri eh, ọ- ọha ahụ na ụkwụ ụkwụ ụgbọala arịghị mma eh, a na-akọ na ndị ka ha wụ ndị ihe a na a chọrọ ha ihe emechi anya ibu na a na-ebubatacha ọkụkọ na-awụghị ọkụkọ ọkụkọ ee eh, na ndị ahụ awụghị mmadụ ndị ahụ nye ọbụla ha hụrụ nye ọbụla ha hụrụ ha enyehala ha ego emechi anya ebubata ya so ọkwa dị something mega na ke gị n'ụkwụ ụkwụ ụgbọala i bubatara n'obodo anyị na ọ rịghị mma and mụwa ka achọghị igiri le n'ebe ị nọ na ịnọdị ya na na na-eri nwa nwa nwa ndị ọcha mụ anụrụ nga na na-aba ahụ isi ya mba biko nwe m ụgwọ m ji gị biko ọ ndị mmadụ ka i ji zọọ ndị i gburu na-abịa ka i lie ha biko ma ị lọtara mekwa ma eme before m emerụ gị ahụ biko i- i- i mebiri m ahịa ee ngwanụ okay ndewo biko mee ọsịsọ biko ee